So, cheap muid gur theastaigh an t-airgead níos mó ón gcarthanacht. Mar sin, thug muid an t-airgead go léir do Thearmann na gCamall. Ba é cuspóir na hoíche airgead a dhéanamh le haghaidh bhur ngnó! Ach d'oibrigh sibh go maith le chéile mar fhoireann agus is cúis thar a bheith fiúntach é. Déanfaidh mé eisceacht sa chás seo. Ní chuirfidh mé san áireamh nach bhfuil an caipiteal tionscantach agaibh. Go raibh míle maith agat, is maith thú. Anois, inis dom cén plean gnó atá agaibh. Club leabhar. Club leabhar? Sea, cuireann muid iachall ar dhaoine leabhar a léamh agus ansin tagann siad le chéile len é a phlé, as Gaeilge ar ndóigh. Nach dóigh leat go bhfuil sé pas beag seanfhaiseanta? Speed dating! Céard? Dating. Good topic. Cad is speed dating? Tagann slua le chéile agus labhrann gach cailín le gach buachaill ar feadh trí nóiméad agus ag deireadh na hoíche piocann siad an duine is fearr leo. Agus sin é. An oibríonn sé? Oh, cinnte. Tá na daoine óige go léir á dhéanamh. Bhuel, tá sé agat! Ré nua don teanga sa mhílaois nua! Tabharfaidh mé seic daoibh inniu. Le haghaidh €630. Ó, tuairim againn. An bhfuil gach rud ceart go leor? Ó, tá. Bhuel, tá go leor airgid le haghaidh oíche amháin speed dating. Ach táimid ag iarraidh gnó ceart a thosnú. Ar mhaith libh Tuilleadh airgid? Ba mhaith, cinnte. Bhuel, ní fhéadfainn é sin a dhéanamh. Cuir oíche amháin luasdátál ar siúl agus má éiríonn leis sin, tar ar ais chugam is cuirfidh mé in aithne sibh don fhear thuas. Beidh sibh in ann cur isteach ar na big bucks ansin. An fear thuas? Uachtarán Choimisiún na Gaeilge. D'fhág sé ann mé, Gillian. Bhíos ag seasamh i m'aonar ar feadh ocht neomat. Cad a cheap sé? Cad sa diabhal a bhí ar siúl agat ansin? Ar mhiste libh? Chuir mé soithigh ann, Gillian. Ní dhéanfaidh sé arís é. Ó, ná bí buartha. Rinne mé cinnte go raibh cuma timpiste air. Cheap mé go raibh muid tar éis cinneadh a dhéanamh gur mise a dhéanfadh an chaint. uilig. Bhí sé obvious nach raibh suim aige sa club leabhar. Ní hin atá mé a rá. Chuaigh muid isteach ansin le plean. Plean le hairgead a fháil agus fuair muid é. Céard é an fhadhb? Céard í an fhadhb? An fhadhb, a Phaddy, ná nach n-oibreoidh sé seo. Má chaitheann tú uait an rud atá oibrithe amach againn, agus má dhéanann tú é sin arís, ní bheidh mise leat. D'úsáid mé mo initiative agus fuair mé an airgead, so stop ag coindeáil. Aw, what now?

Agus giorraíonn beirt bóthar mar a dúirt na seandaoine fadó. Ó, glac lena chomhairle má tá aon chiall agat. Is dócha. Bhí eagla orm nach dtabharfadh sé an t-airgead dúinn. Tá brón orm. Ní dhéanfaidh mé é sin arís. Maith an fear thú. An té a ghlacann comhairle mná, éireoidh leis. Tá an dochar déanta anois.

So, an mbeidh Club Craic ar fáil arís? Ní bheidh. Tá orgánaí béil éigin ó Oileán Thoraí ag casadh ceoil ann ar feadh seachtaine. Bhuel, níl mé chun €500 a íoc ar an áit seo. Nach leor é sin airgead, Eddie? Fág fúmsa! Beidh ár n-oíche speed dating againn anseo. Cé mhéad? €200. Conas a rinne tú é sin? Is cuma. Níl le déanamh agat anois ach a dhéanamh cinnte go mbeidh slua ann. No problem. Taitneoidh an Speed Dating go hiontach leis an gang thiar in Cosmo. Ach ní labhrann siad sin Gaeilge. Slán anois! Dún do chlab is éist le Seosamh Ó. Má dhíríonn tú do chuid iarrachtaí díolacháin is margaíochta ar aon sainghrúpa margaidh, beidh tú níos torthúla is ní bheidh tú ag cur do chuid acmhainní amú.

Sa gcéad phíosa eile, feiceann muid Tadhg agus scoilt aisteach síocóise intinne buailte air agus beidh sé ag caint lena chara samhlaíochta faoina lá oibre. Bí ag faire amach don chaoi a n-úsáideann sé an modh coinníollach agus é ag pleanáil faoin deireadh seachtaine. Tháinig na Flyers! Duine Leopold! Handsome diabhal, nach ea? Yeah, right. Cé mhéad a chosain siad seo? Ceithre chéad euro. Nach bhfuil siad iontach? Ceithre chéad euro! Dúirt tú nach é an t-airgead amháin é! Ach ní theastaíonn fógraí chomh galánta leo seo uainn. Ba chóir dúinn a bheith ag sábháil na bpingneachaí. Ach caithfidh muid image of success a projectál! Tá tú théis chuile phínn a shábháil muid le Cosmo a chur ar na rudaí seo. Mura bhfuil agat ach pocaide gabhair bíodh sé i lár an aonaigh agat. Seanfhocal. Ar a laghad tá ag éirí go maith leat sna ranganna sin. Ach anois níl an t-airgead ann le haghaidh MC a fháil. Ó. Go díreach, ó. Bhuel, anois tá jab nua faighte agat mar MC don speed dating. Agus má tá cúrsaí margaíochta chomh tábhachtach sin, Tá sé chomh maith na fógraí a scaipeadh. Coimeád. Scaipfidh mé na flyers anois. Here's the lucky girl. Looking forward to the big night. What? Hi, Leo. Bye, Leo.

Yayayayayayayayayayayay what are you doing? What are they? Flyers! Listen, we don't want any of your psychic tarot crap in here, go on, sling your hook. Ah, iontach! D'fhreastail mé féin ar scoil lán-Gaelach ach níor chuala mé trácht ar speed-dating as Gaeilge cheana. An a ghlic!

Raghaimid timpeall na cruinne le cuid dos na ceoltóirí, amhránaithe agus rinceoirí is fearr atá againn, iad ag lorg cosúlachtaí is difríochtaí stíle, oidhreacht is paisean coitianta, agus craic is gáire thar na bearta. Ag tosnú le muintir Snodaigh san Ind. Ceolchuairt, ag tosnú Dé Domhnaigh ag 10:00.

Tá na feirmeoirí beaga ag iarraidh a dtáirgí a dhíol ar mhargaí an domhain. B'fhearr le na fórsaí cumhachtacha a smachtaíonn na margaí iad a choinneáil as an iomaíocht. Ach tá trádáil chóir sa bhfaisean anois. Céard í féin? Agus an bhfuil an saibhreas á roinnt go cóir? Fiosróidh Fíorscéal scéal an chaifé Déardaoin ag leathuair th'éis a deich ar TG4. Tá sé seo iontach ár gcéad oíche.

Ceannaíonn Shiny an ceannaíonn Inside Out. Admit it, tá tú excited mar gheall ar an oíche anocht, nach bhfuil? Is dócha nach é an speed dating an smaoineamh is measa a bhí a'd, bhí riamh?

She's busy. Go on, sit down. Nach bhfuil aon duine eile ag teacht? Tá sé luath fós. Nár dhúirt mé leat gur drochsmaoineamh é seo. Céard? Th'éis do chuid cainte uilig ar mhargaíocht. Ní raibh tú in ann fiú an méid sin a dhéanamh. Chuir mé amach na flyers go léir. Níl ann ach aon chailín ann. Beidh ormsa suí isteach anois le haghaidh na huimhreacha a dhéanamh suas. Ná déan é sin. Cheap mé nach raibh aon suim agat i gcúrsaí grá. Níl. Is dá mbeadh tusa théis slua a fháil ní bheadh orm é seo a dhéanamh. Ah, bhuel, suí síos ansin. Dia dhíbh agus fáilte go dtí ár céad oíche Speed Dating as Gaeilge! Beidh trí nóiméad agaibh le gach duine agus nuair a chloiseann sibh an. Fanadh na cailíní ansin agus bogadh na buachaillí ar aghaidh go dtí an chéad cailín eile. Beidh Siobhán anseo ag coimeád súil ar an am. Bhí an chéad albam uathu i bhfad níos fearr. An raibh? Is féidir liom CD a dhó duit más maith leat. Dónn tú CDanna? Cé go deirid agus focal amach as mo bhéal a dtuigeann. Cén cineál ceoil a thaitníonn leat? Cinnte. An t-am ar fad. No way a dtabharfainn airgead orthu. Is goideann tú an ceol mar sin? Agus cá háit in ainm Bheinidict a dtáinig tú ar an léinidh sin? Agus sin an tosaigh bhfuil tú mall tábhachtachta. Tá tú fós i do chónaí le do thuismitheoirí nach bhfuil? Deireann daoine áirithe gur goid é, ach tá CDs ró dhaor na laethanta seo. Ar a laghad, is punk ceart thú! Séard atá uaim faoi láthair ná páirtí fadtéarmach a mbeadh greim mhaith ar an ngramadach aici. Bheinn ag súil le duine

In ainm Chroim cad tá ort anois? Téir ar ais ansan. Tá Leo agus Siobhán ag teacht le chéile amuigh ansin. Nach shin a bhí uait? Yeah, ach ní raibh mé ag iarraidh go mbeadh Leopold ag oscail a bhéal mór ag rá gur chaill sé cíos míosa mar gheall uirthi. Mhuise, maith dhuit é! Ag iarraidh cúrsaí an chroí a stiúradh. Ní féidir daoine a chaitheamh i seomra ag súil go dtitfidís i ngrá le chéile. Rinne tusa é! Oh, a leithéid de choráiste is de dhrochbhéasaí! Dá mbeinnse i mbarr mo mhaitheasa chuirfinn trasna mo dhá ghlúin thú is gheofá blas ceart den tslat! No, go raibh maith agat. Tá tú beagáinín róshean dom. A bhuachaill dhána. Bheadh sé chomh maith agatsa deireadh a chur le do chuid ráiméis. Is t'aird a dhíriú ar a bhfuil le déanamh againn. Well hello. Shh! Ná loit é. Caithfidh tú an nádúr daonna a thuiscint. Cogar anois. Bíonn gach aon bhean beo a d'iarraidh fear a diongbhála ach ní i gcónaí a tharlaíonn sé. Bailigh leat, táim ag iarraidh dul ag an leithreas. Mhuise, níl puinn ansan ná fuil feicthe agam go mion is go minic cheana féin, a mhic ó. Is féidir liom dul. Tóg é, féachaint orm. Buachaillí cathrach, m'anam go mbeidh ort do mhachnamh a dhéanamh arís. Má theastaíonn uait ba chíos a dhíol, a bhuachaill. So an dtagann tú anseo go minic?

Tá mé ag éisteacht le mo chloigeann. Déanann sé níos mó céille. Tá go maith. Cur le fáinne gealltanais. Thug tú go maith. Má tá tusa ag iarraidh an fáinne sin a choinneáil, caithfidh tú níos mó commitment a thaispeáint dhomsa i dtosach. Commitment? Thug mé chúig bhliana de mo shaol dhuit. Sé an rud is lú a bheinn ag súil leis mar chúiteamh ná sean-diamond suarach. Ciarán! Cén chaoi a bhféadfá a bheith. Bhuioch! Ní hé seo an áit ná an t-am lena seo a phlé. Bhuel, cén uair a bheidh sé sin ann? Breanna, tusa an ceann a dúirt go raibh tú ag iarraidh a bheith pósta sula mbeifeá cúig bliana fichead. Cén uair a dúirt mé sin? Le linn Féile na nGliomach. Bhí mé dhá bhliain déag d'aois! Bhuel, ní dhá bhliain déag a bhí tú nuair a ghlac tú leis an bhfáinne sin! Shiobhán, Tá muid in ainm is saol a chaitheamh, Neansaí. Tá pleanannaí ann le chéile. Ach breathnaigh anois ort. Do do chaitheamh féin os comhair chuile fhear istigh in áit ar an gcaoi seo, ha? No way, Roxy, níl mé dul in, a Shiobhán. Tóg go bog é. Amach leat. Dúnadh tusa do chlab.

Ah, tú féin atá ann. Nach ndúirt mé leat go dtabharfainn slua liom? Tá tú ródhéanach, pal. Tá an seó thart. Ah! Cén t-am é? Dúirt an flyer ocht a chlog. Ah, tá brón orm, man. Bhí an beár nua Polannach seo ag tabhairt amach beorach saor in aisce, I mean, céard a dhéanfá fhéin? Come on lads, back to the conic-ni, the conic, the conic, back to the pub. Listen, slán dude.

An gcreidfeá mí-ádh mar sin? Ní féidir dul i gcomórtas le free beer. Ar a laghad, ní bheidh an fhadhb sin againn an chéad uair eile. Ba chóir duit eolas a bheith agat ar an dream atá in iomaíocht leat. Ní raibh anseo ach an chéad oíche. Teething problems. Beidh sé ceart go leor. Beidh orm breathnú go mion anois ar aon phlean uaibh sa todhchaí. Eddie, tusa a smaoinigh gur rud iontach é speed dating. Rinne tú an rud misniúil airgead a chur ar fáil. Caithfimid smaoineamh arís, sin an méid. Ah, níl fhios agam. Tuairisc ó Pheig. Is fada liom go mbeidh imithe as so. Cén chaoi a bhféadfá sin a dhéanamh? Tá tusa go holc. Cén chaoi a bhfuil mise go holc? Séamas, ní dúirt tú riamh go raibh tú engaged. Céard faoi? Bhí tusa sásta mé a dhíol le haghaidh an chíos. Tá tú ag exaggerateáil. Murach Séamas, bheadh muid tar éis an-oíche a bheith againn. Ní raibh Séamas ag tabhairt amach beoir Pholannach saor in aisce. Hey! Lee a íocfas an damáiste. Now, sin Séamas, do fiancé. So, an mbeidh mé ag fáil cuireadh ag an mbainis?